ndikuthokoza president kuti mwandipatsa mpata ngati running mate one kuti nanenso ah, ndilankhule pang'ono monga tikudziwa atolankhani imene muli pano tinali ndi chisankho cha 2019 pamene president wathu wa dziko lino professor arthur peter mutharika anapambana chisankho chimenecho monga tikukumbukira kuti nthawi imeneyo otsutsa anapita ku court kukapempha court kunena kuti iwo ah, ankanena kuti chisankho chinaberedwa koma atapita ku court court inagamula kuti kunalibe umboni uliwonse kuti chisankho cha 2019 chinaberedwa koma ananena kuti pakhale chisankho china komanso court inakhazikitsa ndondomeko yatsopano yopangira zisankho mdziko muno monga mukudziwa kuti a president athu a dziko lino professor arthur peter mutharika Ngati mtsogoleri amene amalimbikitsa ulamuliro wa democracy komanso amene amalimbikitsa kutsatira malamulo a dziko lino, iwo anavomereza zogamula khoti yathu. Mwa zina, tikudziwa kuti khoti yathu. inakhazikitsa ndondomeko yatsopano yopangira zisankho, a higher standard. Imeneyi standard imeneyi kapena ndondomeko imeneyi ndi imene inanena kuti itsatidwa makamaka pamene tikupita chisankho cha pa June 23. kuti chisankho chikhale chovomerezedwa pamayenera kuti pasakhale ziwawa, pasakhale ma irregularities kapena zina zimene zikhoza kupangitsa kuti pabweretse chikayiko pa chisankho chimenecho. koma pamene tonse taonera mmene chi- chayendera chisankho cha pa 23 may tamva kwa president a dziko lino mmene afotokoza kuti madera ambiri mdziko muno chigawo chapakati kumpoto komanso ma district ena ngati balaka mangochi ma monitors a dpp udf sanavomerezedwe kuti agwire ntchito motsata malamulo a dziko lino owunika chisankho chathu. Tonse tikudziwa kuti anzathu a Malawi Congress Party anafalitsa mphekesera kuti mamonita athu akupita kukabera chisankho. Ma monitor athu anamenyedwa, ambiri kumenyedwa kwambiri, ena pakali pano ali ku zipatala. Ma monitor okwana 15 sitikudziwa kuti ali kuti, komanso report imene talandira ndikuti tataya moyo m'modzi pa ma monitor amene amayang'anira chisankho chimenechi. Izi zachitika. sizinachitikepo mu mbiri ya democracy mdziko muno zimene zachitika ulendo uno tikhoza kunena kuti sinaone chisankho chovuta ife makamaka ife a dpp udf makamaka amene amayang'ana chisankho sanapatsidwe mwayi wawo kuti aunike nawo nthawi yovotera komanso nthawi yowerenga nawo zotsatira za chisankho. Izi zabweretsa chikayiko chikayiko chachikulu chifukwa timaganiza kuti pamene a Supreme Court ndi Constitutional Court anagamula kuti pakhale ndondomeko yatsopano yakayendetsedwe ya chisankho timaganiza kuti a Malawi Electoral Commission atsata zimenezo kuti kumapeto kwake kusakhale chikayiko chilichonse mmene chisankho chikuyendera monga mukudziwa kuti dziko lino tinamenyera ufulu wa democracy 1994 aMalawi anavutikira democracy yathu Koma tikuona kuti pali chiopsezo chachikulu ngati a Electoral Commission satsata ndondomeko imene akhazikitsa a Constitutional Court, makhoti athu komanso zimene zinavomerezedwa ndi Supreme Court, poonetsetsa kuti chisankho chimene tikuyendetsa mdziko muno chikhale chisankho chovomerezeka, komanso chikhale chisankho chimene amene apambane chisankho chimenechi apambane tikudziwa ife Amalawi kuti ameneyo apambanadi mwa ndondomeko imene inakhazikitsidwa ndi makhoti athu mdziko muno. Izi ndi zimene zikadzabweretsa umodzi pa dziko lino, chifukwa chikayiko chikabwera kudzera ziwawa kapena kuopsezedwa kapena njira zina ngati a electoral commission safotokoza zimenezi zipitiriza kupereka chikayiko chachikulu kwa amalawi zotsatira za chisankho zimenezi monga tikudziwa kuti a dpp udf tinalemba kwa bungwe la electoral commission kudandaula mmene zisankho zinayendera zayendera timayembekezera kuti a electoral commission afufuza moyenerera komanso kuliuza dziko la malawi zotsatira za ziwawa zimene zachitika madera osiyanasiyana Monganso tikudziwa kuti ma monitor ambiri a dpp ndi udf sanawalole kuti asayine nawo ma results sheets komanso pali ma umboni ambiri kuti maderanso ena ma results sheets amenewa amasayinidwa ndi anthu amenenso sanali ma monitor a dpp kapena udf. Monga ku Malembo, ku Lilongwe, ku Chitipa, Ntchisi, Dowa, Nkhotakota ndi Nkhata Bay, ife tikukhulupirira kuti mavote ambiri m'madera amenewa si ovomerezeka. Komanso tili ndi maumboni ambiri kuti madera ambirinso ku balaka ndi salima district mamonita athu anawatchinga kuti asagwire ntchito yawo ku mangochi ma monitor dpp ena anawagwira kuti asagwire ntchito yawo komanso tikukhulupirira kuti zotsatira zache zimene zili ku electoral commission sizikutsata maganizo a amalawi pa chisankho chapitachi ife a dpp ndi udf tikudziwa kuti mamonita athu anazipereka kwambiri motsata ndondomeko ya democracy ambiri pakati pano ena ali kuchipatala ena ali kunyumba tikuwafunira kuchira kwabwino pamene iwo akhudzidwa kwambiri ndi zimene anakumana nazo pa chisankho chimenechi tiyenera kwa- kuika m'mapemphero athu Ife a chipani cha dpp ndi udf ngati ndi banja limodzi, tiwakumbukire abale athu amene avutika kwambiri nthawi ya chisankho chimenechi pamene iwo amazipereka kuteteza mavoti a dpp, udf. Nde ife ngati a Malawi tizifunse mafunso ngati tikukhutitsidwa. kuti chisankho chimenechi chayenda moyenerera komanso mwamtendere mwa ndondomeko imene ziyenera kutsatidwa. Monga ife amene timatsata demokrasi, tipitirize kuganiza bwinobwino za tsogolo ya dziko lino makamaka pa nkhani ya chisankho. Koma chifukwa president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri wa mtendere, ndi mtsogoleri otsata democracy, ndi mtsogoleri amene iwo akuyika dziko lino patsogolo. Iwo akudikira kuti amve zotsatira za bungwe la Malawi Electoral Commission. Tikuthokoza president athu chifukwa mawu okuwafunira Amalawi mafuno abwino nthawi ngati imeneyi komanso kuwapempha kuti asunge bata ndi mtendere pamene tikudikira zotsatira za Malawi Electoral Commission. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni Your Excellency chifukwa cha mpata umene mwandipatsa kuti ndilankhuleko zikomo kwambiri Your Excellency.

kumeneko ndi kumapetonso kwa msonkhano wa atolankhani umene umachitikira kuno ku sanjika palace ku blantyre For those that would want the speech, um, I'll have it in about two minutes. Let me uh, just check with the, the clerk. Uh, for logistics, you see Mr. Mponda.
Timanena kuti umene unali msonkhano wa atolankhani umene linachititsa uh, uh, amene anachititsa mtsogoleri wa dziko lino uh, Professor Arthur Peter Mutharika komanso amene amathandizana naye ngati running mate pa uh, mpikisano umene umachitika wa mtsogoleri wa dziko pa 23 June 2020 pano ndi ndi mzanga Madalitso Phiri amene ndi mtolankhani wa Zodiak mwachidule zikuluzikulu zimene zatuluka pa zimene alankhula uh, Professor Arthur Peter Mutharika komanso Atupele Muluzi ndi ziti zikomo kwambiri uh, Joab Frank Chakhaza